chisomo adali ndi loto ankafuna atakhala ndi foni iye ankangomva kuti kunja kuno kuli intaneti ankakhumbira akaona anzake akumakhala pa whatsapp facebook komanso tiktok amaganiza kuti naye atakhala ndi foni akhonza kusangalala kwambiri tsiku lina makolo ake adampatsa mphatso pa tsiku lake lakubadwa adali atakwanitsa zaka khumi ndi zinayi 14 mphatso idali foni yapamwamba foni yamakono yokongola pogwiritsa ntchito amachita kusisita galasi lake nkumadina chisomo sanakhulupirire adawathokoza makolo ake ndipo adasangalala kuti naye tsopano ali ndi foni yolowa pa intaneti mosataya nthawi chisomo anatsekula ma akaunti a pa facebook whatsapp komanso tiktok adayamba kutumiza pempho la chinzake kwa azinzake analowanso m'magulu angapo a pa facebook chilichonse chinali bwino kwambiri ankazimva kuti tsopano anali olumikizana ndi azinzake komanso anthu ena akutali ndi mayiko ena tsiku lina nthawi yakumasana mmene chisomo adali kusewera gemu pa foni yake foni yake idalira padabwera chidziwitso cha uthenga ku whatsapp kwake uthengawo udali wochokera ku nambala yachilendo koma udali wochititsa kaso moti sakadatha kuusiya osaulabadira uthengawo udali woti Boma la Malawi likupereka mitolo ya intaneti yaulere kwa ophunzira oyambira zaka 12 mpaka 25 ngati njira imodzi yolimbikitsa ophunzira kugwiritsa ntchito intaneti. Dinani apa kuti muombole mtolo wanu. Mtima wa chisomo unayamba kugunda mwachangu. Mtolo kutanthauza kuti bando? Nthawi yomweyi anaganiza. Mosataya nthawi, Chisomo adadina paja adauzidwa kuti adinepa. Iyi idali link. Linkiyo idamutengera ku webusaiti ina yomwe inali yowala ndi zokongoletsa ndipo idalembedwa kuti mphoto yayikulu mwachita mphumi popambana mtolo wa intaneti. Musanalandire mtolo wanu, yambani mwagawa uthengawu kwa anzanu asanu kapena magulupu a WhatsApp. Chisomo sadazengereze. adayamba kugawa uthenga uja amati akagawa anzake amalandiranso uthenga ngati uja omwe adalandira kumayambiriro atamaliza kugawa webusaiti ija idamufunsa kuti alembe dzina lake nambala ya foni yake komanso adiresi ya komwe amakhala manja a chisomo adanjenjemera ndi chikondwerero ndipo adayamba kulemba zonse adafunsidwa uku akuganiza za mtolo wake wa intaneti omwe udali 32 gb mwamsangala mtolowo udali woti akhonza kugwiritsa ntchito kwa mwezi wonse webusaiti ija idamudziwitsa chisomo kuti mtolo wake udzafika pakatha sabata imodzi mmawa mwake atafika ku sukulu chisomo sanathe kubisa chisangalalo chake ndipo anamuuza mnzake chimwemwe za mwayi wa mtolo wa intaneti uja chimwemwe adakweza zikope zake ndi chidwi koma sanalankhule zambiri maphunziro a tsiku limeneyo atatha chimwemwe ndi chisomo onse adabwerera mmakwawo ndipo chimwemwe adawauza azakhali ake amene adabwera kudzacheza kwawo za mtolo wa intaneti zija mongodutsa azakhali ake achimwemwe omwe dzina lawo lidali thoko adafunsa taima kaye ukunena kuti iye anangolowa pa webusaiti yachabechabe ndi kupereka information yake chimwemwe adavomera chisomoyo akabwera undiuze chisomo atabwera kudzacheza ndi mnzake anti Thoko adakhala naye pansi pamodzi ndi chimwemwe adayamba kulankhula mwachifatsi kuti anyamatawo azimvetsetsa chisomo ukudziwa kuti ndi anthu angati amene aberedwa mu njira ngati imeneyi kuberedwa chisomo adafunsa modabwa eya nanga ukumudziwa amene anakutumizira uthengawo ayi inali nambala yachilendo adayankha chisomo nanga udayang'ana ngati webusaitiyo idali yotetezeka adafunsa anti Thoko ayi sindikudziwa mmene webusaiti yotetezeka imaonekera chimwemwe umadziwa chisomo adamufunsa mnzake uja ayi Inenso sindikudziwa, adayankha Chimwemwe. Komatu mmene uthenga unabwerera zoti ndi akuba sindikanadziwa. Umaoneka wachilungamo, adatero Chisomo. Anti Thoko adatsokomola pang'ono nati, ndi mmene mbava zimagwirira ntchito. Amapanga mawebusaiti awo ooneka ngati enieni kuti azinamiza anthu nkumapereka zambiri zokhudzana ndi iwo ngati mmene unachitiramo. Sizimathera pomwepo ayi. ena amawafunsanso kuti apereke nambala yawo ya ku banki ndi cholinga choti awabere ndalama zomwe zili kumeneko chisomo ndi chimwemwe adali atatchera khutu kuti zomwe zimalankhulidwazi zisawapite anti Thoko anapitiriza kulankhula nati zomwe amachitazi zimatchedwa kuti phishing sindikuti fishing yoweza nsomba ayi koma phishing yobera phishing iyi ndi imodzi mwa zinyengo zodziwika bwino kwambiri pa intaneti okubawa amatumiza uthenga uthenga wake umakhala wopatsa chikoka ndithu koma munthu akangodina pa link yomwe atumiza basi pamakhala kuti zambiri zachitika kuposanso zongoba information zomwe ndanenazi pena makampani ndi maorganization amatha kuluza zinthu zofunikira munamvapo zoti munthu wina amulanda tsamba lake la pa facebook kapena kuti wahakidwa zimenezinso ndi zina zomwe okubawa amachita chisomo anazunguzika mutu ndi mantha ndiye ndichite chiyani tsopano foni yanga ndiye kuti yahakidwa akhonza kundipeza anti Thoko adamwetulira nati osachita mantha tandipatse foni yako ndione ngati muli zokayikitsa atayiona foni ija mwamwayi chilichonse chidali bwinobwino kupatula kuti mu fonimo adapezamo application yodabwitsa application yomwe imapangitsa kuti chisomo adzilandira zidziwitso kapena kuti ma notification ama website osakhala bwino anti Thoko adamuchotsera applicationiyo ndipo foni yake inakhalanso bwinobwino kenako anti Thoko adatsegula kompyuta yawo nayamba kufotokoza zinthu zina ndi zina kwa anyamatawo ndiyamba kukuuzani zofunika zoyambirira izi mukalandira uthenga ku nambala ya chilendo ngakhale yoyidziwa komano uthengawo ukaoneka kuti ndi wokayikitsa mudziyima kaye osathamangira kudina paliponse yambani mwawerenga bwinobwino yambani mwayang'ana izi kodi linki yomwe akutumiziraniyo webusaiti yake ndi yotetezeka kuti mudziwe kuti webusaiti ndi yotetezeka yang'anani url url ndi malembo amene amakutengerani ku webusaiti iliyonse onetsetsani kuti malembowa akuyambira https ikakhala kuti yangoyambira http opanda s dziwani kuti ndi yosatetezeka s ameneyu amatanthauza security komansotu pena webusaiti imatha kuoneka yotetezeka komano ili yosatetezeka nchifukwa chake tiyenera kukhala osamala kwambiri tikakhala pa intaneti pepanitu ndikhala ngati ndakubalalitsani pali zambiri zomwe mungatsate tsiku lina ndidzakuwuzani zonse modekha anti Thoko adapitiriza kulankhula za momwe anyamatawo angatetezere foni zawo akulankhula adaona kuti foni ya Chisomo idalibe paswede iwo adati chisomo ukuyenera kuyika password mu foni yako ndipo chisomo adayamba kuyika password ataona password yomwe adayika chisomo anti Thoko adati chisomo sungagwiritse ntchito mazero anayi kapena chisomo 123 ngati password mapaswedi amenewa ndi osavuta kuwalota uyenera kugwiritsa ntchito password ya mphamvu password ya mphamvu imayenera kukhala ndi manambala komanso zilembo za alfabeti ndi zizindikiro za mkalembedwe chisomo adasintha password yake nayika ya mphamvu nayenso chimwemwe adachita chimodzimodzi atamaliza kuwaphunzitsa anyamatawa anti Thoko adati kumbukirani muzikhala osamala pamene mugwiritsa ntchito intaneti pa intaneti pali ngati pa msika umene uli otanganidwa ndinso osangalatsa koma pamakhala kuti nawo atsizinamtole ndi zigawenga zili pomwepo kotero muyenera kukhala osamala kenako adati onetsetsani kuti simugwiritsa ntchito password imodzi pa tsamba la mchezo lililonse komanso onetsetsani kuti mwakhazikitsa chitetezo chowonjezera ngati two factor authentication ichi ndi chitetezo cha magawo awiri mukatero palibe angakulandeni masamba anu a mchezo potsiriza chisomo ndi chimwemwe adaona kuti mitu yawo yatseguka adaphunzira maphunziro ofunika kwambiri ngakhale chisomo ankachita manyazi kuti adagwa mu msampha wa anthu akuba kapena kuti mascammers iye sadalabadire pamene anti Thoko ankatseka kompyuta yawo anayang'ana chisomo ndi chimwemwe namwetulira osachita manyazi chisomo aliyense amalakwitsa nthawi zina ndipo chofunika kwambiri ndi kuphunzira kuchokera ku zolakwika zathu ndipo mutha kugwiritsa ntchito zomwe mwaphunzirazi ndi kuthandizanso ena iweyo ndi chimwemwe mukhonza kundithandiza pa kuyamba pologalamu yomwe tizidziwitsa anyamata ngati inuyo komanso anthu ena onse pa nkhani yoziteteza pa intaneti mu chizungu pologalamu iyi tizitcha kuti cyber security awareness project nkhope za anyamatawa zidawala chisomo adati zoona mukuganiza kuti tikhonza kuthandiza inde mukhonza adayankha anti thoko mwaphunzira zofunika kwambiri tsopano mutha kuthandiza ena kuti asadzagwe mu msampha ngati zomwe zidakuchitikira ndipo choncho phunziro loyamba la chisomo ndi chimwemwe pa za chitetezo cha pa intaneti linakhala chiyambi cha ntchito yayikulu tsopano anali pa chintchito chothandiza ena kukhala otetezeka pa intaneti